my brother omenala dị so mụ- ka mụnwa wee toliteweziri ị na-aghọta ya na-agwa gị Mm. mụnwa were isi tinye na chọọchị ka m were isi- isi ahụ tinyezi na chọọchị problem onweghịzi ihe m na-eme na-aga aga nsogbu akwa arịrị onweghị ihe ọbụla m tinyere n'aka nweta favour na ya kama m ga-enweta favour ee m were abụmọnụ wee nawaza m sị na ọgwụ ka e mere m m gagharịa onweghị ọgwụ e mere m ma mgbe m wee chọpụtazia na ọ bụ ọdịnala ahụ nne m mere mgbe nne m bụ nne m m wee chọwazia Ajana ahụ na-enye nri mgbe ahụ wee nwetazie ya so my brother since a ka mụnwa bụ blessing ji nwetazie onwe m so ihe niile a na-agaziri m nke ọma kịta Ihe ị ga-agwa anyị n'ọdịnala bụ so nne gị uru m na-agwa unu na ọdịnala na ọdịnala amaka ọdịnala onye ọbụla na-adịghị eme ọdịnala kịta nụnwa ee jee sị onye ahụ na ọ mabe ihe ọ na-eme maka na awọ m dị na chọọchị ọ bụghịkwa na chọọchị adịghọ power o mana ị na-eme ị na-ejigodo chọọchị na-enye ndị Ajana nri because na ọ hanwa bụgodi first ọ hanwa bụ ndị nna nna nna nna anyị ahụ e kwuru maka ya because na ọ dị na mmiri mgbe m nọ e wee zie m ozi m jee zie mmadụ n'ebe m bụ ya ị na-aghọta ya m na-agwa gị so onye a ọ na-eme ya n'ụzọ chọọchị m wee banyezi n'ebe dis- this woman this woman before ị na-abanye na gate ị ga-akụghịrị aka aka niile na-afụ gị ụfụ before ị na-abanye ebe a because na ha nwere ego ihe ha kpọrọ ego ọ na-eme n'ụzọ chọọchị mana chọọchị ọ na-eme nwekwe n'ihe na-aga na aga e wee zizie m ozi m wee jee jide nke dị that's- di- eh, this woman na-agwa gị ya mụnwa nọ n'obi m na-asị kee ka m ga-esi wee banye n'ebe this woman kee ka m ga-esi wee banye ifugodu moto ifugodu ụlọ ifugodu gate Hmm. my brother ihe a na-agwa gị abụkwa asị mana mụwa pụtazi main road ka na ab- ka just ka m na-agara onwe m na onweghị ihe ga-eme ka m jee na nke this woman olu m wee tụgharịzie tụgharịzie jee na nke this woman

ị ma ihe this woman gwara m keekwanụ nke bụ ndị mmiri ihe a na-agwa gị ya bụ testimony dịka oge ndị ike dị na mmiri ọ sị m keekwanụ nke bụ ndị mmiri blessing keekwanụ nke bụ ndị mmiri sị ya mụnwa ka ị na-asị keekwanụ nke bụ ndị mmiri mgbe ahụ m na-agwa gị ihe ahụ fear dị m n'ahụ mgbe m na-abanye mere ka ọ gwaziri m ya ọ dịzia ka asị m nweziri ike bịara banyezie m n'ahụ that power from above wee banyezie m n'ahụ m wee chedozie ya na mkpara ya sị ị sị m kee nke bụ ndị mmiri ngwa m sị i nwe baịbụl sị m yes anyị ga-ebute baịbụl jeezie na John ka anyị magodere ka John the Baptist si wee mee ndị mmadụ mmiri n'osimiri Jordan mgbe a this woman dajụzia m sị ya na ọ jee bute baịbụl ọkwa na ọkwa chọọchị ka ị na-eje jee bute baịbụl this woman sị m chegodiri blessing chegodiri si m just m gwawazi ya n'ọnụ m sị ya okay ị sị m gwawazi ya gị n'ọnụ si m ee m sị ya okay mgbe ahụ John the Baptist nọ n'osimiri Juda wee na-eme ndị mmadụ eh, mmiri eh, baptizim n'osimiri Juda kee ihe mere ebe ahụ nsị a na-achọ m na-ajụ gị ya na-asa m ya ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ma ọ gbachizie nkịtị nsị a no sista just na-asa m ihe m na-ajụ gị ka anyị gbuo ụka nkenke Ọ sị m okay na Jizọs gazikwuru Jọn the Baptist n'osimiri Juda wee sị ya mee ya mmiri Chukwu nsị okay Jizọs bụ ihe gwara eh, ihe ihe na-ekwu ya ọ sị m ya nsị okay ka Jizọs sịrị Jọn the Baptist ya mee ya mmiri Chukwu kee ihe Jọn the Baptist gwara Jizọs ọ sị ya that na ya ama eme ya mmiri Chukwu na ya mara onye ọ bụ ị na-aghọta ihe m na-agwa gị Ee. sị later later jizọs ee John the Baptist wee kwara jizọs wee kwanyezie n'osimiri juda nsị okay mgbe ọ kwara jizọs kraịst kwanye n'osimiri juda kee ihe meziri sị a na njiri agwa gị na jizọs ahụ a na-asị jizọs jizọs bụ ezigbote ọgbanje na ọgbanje ọ bụrụ na ọ bụ ọgbanje kee ihe vuru ya jewe n'osimiri juda ebe John the Baptist nọ ebe ahụ na-eme ndị mmadụ mmiri chukwu kee ihe vuru ya jewe n'osimiri juda ahụ jisụ m na m na-agwa gị ya mee ka ihe na-adọji nsị a no sista adọjina n'ihe a niile dị na baịbụl a sị m jee vute baịbụl ka anyị chọwa ebe ọ dị n'ihe a bụ ozi eze m ji ezie gị jee settle ndị mmiri gị ka chọọchị gị nwee ike na-agara gị ọfụma ọsị mgbe esi na-apụta akwụkwọ na-apụta akwụkwọ ihe m na-ekwu ọ sị okay mgbe a jizọs jizọs mgbe a John the Baptist kwara jizọs kwanye n'osimiri juda kee ihe meziri ọ sị na enuigwe bịara gbanwe na enuigwe bịara chenji nsị a mgbe ahụ enuigwe bịara chenji o nwere onu a nụrụ ọ sị m yes na onu siri n'enuigwe wee daa nsị a mgbe ahụ onu siri n'enuigwe wee daa o nwee ihe ọzọ mere ọ sị m na nduru enuigwe siziri n'enuigwe wee daa kparakpara wee banye tọ n'akụkụ jizọs kraịst nsị okay kee mgbe ahụ nduru eluigwe ahụ si n'eluigwe wee tọ n'akụkụ jizọs kee ihe meziri Ọ sị- ya nwa bụ ihe na-azazi m ya o ọ sị m na mgbe a ka jizọs jiri wee fụwazi ụzọ nsị a kee ihe unu ji were aweriri onwe m. nsị a na ike dị na mmiri nsị ike adịghọ na mmiri kee ihe jizọs kee ihe chukwu okike abịama ji wee ketere mmiri sị ị makwa na anyị bi n'elu mmiri si ọnwụ na wụrụ izu nwunye were nke chukwu nye chukwu were nke siza nye siza were nke ndị ajana nye ndị ajana were nke ndị anyanwụ nye ndị anyanwụ ka ihe ị na-eme nwee ike na-agara nke ọma mana anyị pụtara ya ejide onwe anyị asị na mmadụ na-egbu anyị na mmadụ nyere anyị ọgwụ o nwee onye nyere anyị ọgwụ mana anyị nwa bụ ihe dị nye onwe anyị ọgwụ na mmadụ na-eme ahụ so my brother n'ihe m ji na-agwa gị na omenala amaka ọ bụrụ omenala omenala amaka because na omenala na happiness dị na ya ị na-egbu anụ ị na-ata nke abụọkwa jee thanksgiving na nke ndị fada na nke ndị eh, brọda na nke ndị pastọ i vuru ji vuru ọkụkọ i bunye ha ha buru ya jee na-eri both famili ha gị nwa ị na-akwa barrow na-ata afụfụ both ihe isi gị niile mana ọ bụrụ omenala nye ndị ajana nye ha blood Ikpeazụ a ka e fọrọ nụ. Ha na-atabụ Chụọrọ ha aja, ị chụọrọ ha aja, ha emepere gị ụzọ, ha emepere gị door. Ihe a na-agara gị nke ọma, ị na-eriri onwe gị ihe. Favour connection n'aka nri n'aka ekpe. Adị mana ọ ndị mmiri bụ ihe nwe favour, ndị mmiri bụ ihe nwe connection, ndị mmiri bụ ihe nwe contact, ihe niile. Ịchọ mma niile bụ ndị mmiri bụ ihe nwe, mana ha pụta ha na-asị anyị gịnị? Ụnụ na-eje na mmiri eje achụ aja.

anụnwa akwụkwọ na ọgwụ ị na-ekiriche ọ bụrụ afịfịa niile ị na-ekiriche ha cha niile bụ ọgwụ mana ọ bụrụ na ị na-eme omenala aja a na a na-agwa gị ihe afịfịa anụnwa na-arụcha afịfịa anụnwa ị na-ekiriche like this ha cha niile nwere ihe ọ na-arụ mana ọ nke ị ma ka ị ya-emere eziokwu mana i wepụta onwe gị fully n'ihe a na decide bụ onye ị ga-eme ihe a na-agwa gị ọkwa ị hụrụ afịfịa n'ihe a bụ ihe ọ na-arụ nke a n'ihe a bụ ihe ọ na-arụ i jiri ya na-agwọ ndị mmadụ ọrịa before before na onye a na-asị gị dọkịta ọ dụghụ before na ihe a na-asị gị chemist ọ dụghụ na akwụkwọ na ọgwụ my mother kọwara m ya na mgbe ya na-amụ nwa na ọ afịfịa afịfịa bụ ihe ọ na-abarọchi ala ite ise bunye ọ ṅụọ ya ya nyụọ nwa ya nwa ya apụta ozugbo ozugbo na o nweghị ihe dịka chemist o nweghị ihe dịka hospital operation ọ dịkwa na mgbe ahụ

nyewe aja anabeghị nri settle wa ndị ya na ha so ọ bụrụ na onye ọgbanje na-enye nsogbu ya ga-esettle ndị ọgbanje ka ụzọ ya garịa Mm? ọ bụrụ na ndị agwụ ji ha ya settle agwụ ha ka ihe na-emegara ha ihe niile bụ just settlement Mm. ị na-agara onwe gị asa ọgụ gị abanye n'ime ya mana ị ma na ọrụ na-amakwa na ama onye ọbụla ọrụ makwara ya ga-arụ ọrụ ya. ọ bụghị njọ ka ọ bụ na ọ ihe ọma ofe bụ a akara aka akara aka onye a ji wee bịa ụwa adasaka ya asaka